Нобэ мартым и пщыкӏуплӏыр адыгэбзэм, адыгэ тхыбзэм и махуэщ жари ягъэувауэ минитӏрэ щыгъэ лъандэрэ йокӏуэкӏыр ауэду. Иджы мис Муӏэедрэ сэрэ нобэ мыбы теухуауэ зы псалъэмакъ гуэр едгъэкӏуэкӏын хуейуэ, мис ауэду къэтлъытар. Иджы. Мис мыр щӏэддзэн ипэжьэ мыбы дырипсалъэурэ жытӏа, Ярэби, сыту пӏэрэ жытӏынур, жыдмыӏа щыӏэу пӏэрэ мыбы теухуауэ, жытӏэрижьэ, апхуэдэури дегупсысат. Икӏикӏ ипэжыпӏэкӏэ жыпӏэу щытымэ, гугъущ, щӏэуэ нобэ зыгуэр жыпӏыну, ауэ мыдэ, Ди бзэм теухуауэ, ди культурэм теухуауэ мыдэ нобэ дэ дызыӏувыӏэ ӏэнатӏэр, адэ дэ къытпэщыт ӏуэхугъуэхэм увыӏэгъуэ имыӏэуэ къытегъэзэжурэ къытедгъэзэжымикӏ тепсэлъыхьын хуейуэ мис ауэду къыдолъытэр. Иджы сэ мис моуэду къызэрезгъэжьэну сыхуейр. Стратегие нэхъыщхьэу икӏи сэри ӏэджэрэ садэрыкӏ, дэ зы акъылэгъухэм щар ди ӏуэху еплъыкӏэм теухуауэ. Стратегие нэхъыщхьэуэ щытын хуейр мы ди бзэр тхъумэным теухуауэ, мы ди культурэр тхъумэным теухуауэ нэхъыщхьэ дыдэу щытын хуейр мыр къэрал ӏуэхуу щытын хуейт. Абы къикӏыркъым иджы. Мыбы мис ауэдурэ дыщрипсалъэм деж, унагъуэм дежщ, псори къыздежьэр унагъуэращ. Псори дызэфӏэкӏын хуейр жаӏэу, мис ауэдэурэ дыщызэдауэ щыӏэ. Зыми жиӏэм, унагъуэм ауэ къызэрымыкӏуэу мыхьэнэшхуэ иӏэм. Унагъуэр цӏыхур дузэщӏын хуей, къагурыдгъэӏуэн хуей, абы шэч хэлъкъым. Ауэ къэралыр хэкӏыу щытым а ӏуэхум, къэралым а ӏуэхур зэфӏимыхыу щытмэ, дэ зи яужь дитыр зыри къыдэхъулӏэнукъым. Ар хьэкъыу щытын хуей, тхыдэмкӏи дызэплъэкӏыжми, мыпхуэдэ проблемэ яӏэуэ адрей лъэпкъхэм, ар зэрызэфӏахам, ахэми деплъу щытмэ, дэ тлъагъур а зыра. Лъэпкъ къэралыгъуэ, национальное государство жыхуаӏэр урысыбзэкӏэ, къыщӏызэрагъэпэщыр мис мыпхуэдэ ӏуэхухэр зэфӏахынкӏэ щхьэкӏэ. Вот сэ мис ауэдут, къызэрезгъэжьэнур икӏаткӏэ уэ псалъэ узотри. Сэ жыпӏамкӏи сарэзыщ. Дэ зэхуэсышхуэ тщӏми, зэхуэс цӏыкӏу тщӏми мы ӏуэхум елэжьыну зи къалэн, зи пщэ дэлъ къулыкъущӏэхэм, депутатхэм, жылагъуэ ӏуэхум хэт цӏыхухэм дащыхуэзэхэм ди егъэджакӏуэхэм, еджагъэшхуэхэм сытым деи ӏуэхур зэрыдгъувыр ауэду. Дэ ди адыгэбзэ махуэ зыхуагъэувауэ къэтлъытэр ЮНЕСКО-м и и пщалъэ игъэувахэмкӏэ мы дунейм лъэпкъ цӏыкӏуу тетхэм я бзэм и щытыкӏэм кӏэлъоплъ. А ӏуэхущӏапӏэри адыгэбзэр кӏуэдыж, бзэ кӏуэдыжхэм хэтхауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ хэтщ. Иджы ар Бзэ кӏуэдыжхэм хэмытын щхьа щӏэн хуейр сыт жытӏурэ дэ цӏыху куэд абы щыгъуазэ, абы иригузавэхэр къулыкъущӏэхэр къедгъэблагъэурэ мызэ-мытӏэу иужьрей илъэс зыбгъупщӏым зэхуэсышхуэхэр едгъэкӏуэкӏащ. Абы дыщызэпсалъэурэ унафэ пыухыкӏахэр къатщтрэ щӏэн хуейхэр Дэ къызэрытлъытэмкӏэ, дыубзыхурэ къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм я я ӏэнэм хутетлъхьа, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы зы хъун гуэр кърикӏуауэ, абы зы фӏы гуэр, нэгъуэщӏ мыхъуми, зы зы маскъалкӏэ ӏуэхум и щытыкӏэ нэхъыфӏ ищӏауэ нобэ Ди жагъуэ зэрыхъунщи тхужыӏэнукъым. Иджы ди псалъэр гъущу щымытын щхьа, нетӏэ уэри жыпӏа, бзэ, бзэ и хъумэныр, бзэм и зиужьыныр, ар къэрал ӏуэхущ. Къэралым и пщэм ар дэтхыжмэ, бзэр зэрыкӏуэдыжын гъуэгу дытехьауэра? Нтӏэ, ауэдэу щыщыткӏэ, къэралми, къэрал ӏуэхущӏапӏэми я къалэнхэр, ахэр псори убзыхуауэ, хэмэбзэкӏэ жыпӏэмэ, закону щыӏэ. Адыгэбзэкӏэ къэралым игъэува хабзэ жытӏын закон. Нтӏэ сыт хуэдэ закон щыӏэр иджыпсту къатщту деплъ хъуну? Абы итыр сыт, гъэзэщӏа зэхъури дауэду? Конституцэм зэкӏэ дыхэӏэбэн, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абы едзыгъуэ зытӏущым итщ адыгэбзэри, балъкъэрыбзэри, урысыбзэри, къэралыбзэу зэрыщытыр. Абы къотӏэтыкӏри, адэкӏэ абы къыкӏэлъыкӏуэ къэралым игъэува хабзэхэм мардэ ягъэув. А Конституцэм ит ӏуэхугъуэхэр гъэзэщӏа зэрыхъун хуейр дауэдэ щӏыкӏэ? Иджы абы теухуауэ тепсэлъыхьмэ, хамэбзэкӏэ жысӏынщи, о языках народов Кабардино-Балкарской республики жери мис ауэдэ къэралым игъэувауэ хабзэ щыӏэщ. Мыр Мыуэдэ фӏэщыгъэцӏэ иӏэу ди къэралышхуэми, мыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и, и хабзэрщ, Урысей Федерацэмикӏ дэ дызыхэс къэралми ауэдэ фӏэщыгъэцӏэ иӏэу о языках народов Российской Федерации жери щыӏэщ. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, мис мы къэралыгъуэшхуэм къищта хабзэм, законым ипкъ иткӏэ дэ ди парламентым Мис мы хабзэр къищтауэ, ӏэ традзэжауэ гъэзэщӏэн хуейуэ щыӏура. Иджы дэ бзэм дыщытепсэлъыхькӏэ, зэщхьэщыхауэ къыжыӏын хуей къэралым, Урысей къэралыгъуэра зи гугъу сщӏыр. Абы сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ илэжьрэ сыт хуэдэ политикэ иригъэкӏуэкӏрэ мы Урысейм урысыбзэ мыхъуу мыдрей лъэпкъ цӏыкӏу, лъэпкъ цӏыкӏуу, псом хуэмыдэу республикэ, Къэралыгъуэ яӏэу ис лъэпкъ цӏыкӏухэм я бзэм теухуауэ жыпӏэрэ, абы кӏэщӏ дыдэу жэуап ептмэ, иужьрей илъэс тӏощӏрыпщӏыр къапщтрэ укъриплъу щытмэ, Урысейм иригъэкӏуэкӏ политикэр зыхуэунэтӏар а лъэпкъ цӏыкӏухэм я бзэ ар гъэкӏуэдыжын хуейуэра. бзэм и пщэм аркъэн щыдзауэ якъузурэ, якъузурэ, якъузурэ, якъузурэ илъэс, а илъэс тӏощӏрыпщӏым уриплъэмэ илъэс, илъэс къэс зы Мыхъумыщӏэ гуэр унафэ къамыщтауэ жыпӏэмэ ущыуэн. Иджы а Урысейм я политикэр кӏэщӏ цӏыкӏуу жыпӏэмэ зэрыщытыр аращ, ауэ сэ нэхъ губгъуауэ жысӏэну сыхуейт, мыр дэ ди республикэм и конституцэм къэралыбзэу щиткӏэ, Балъкъэрымрэ Адыгэмрэ къэралыгъуэ яӏэу ари ягъэувауэ щыщыткӏэ, а къэралыгъуэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэу щытыр, къыщӏызэрагъэпэщар сыт жыпӏэрэ бгъэуву щытмэ, адыгэр адыгэу къэнэжыну, балъкъэрыр балъкъэру къэнэжыну, абы къикӏыр я хабзи, я дуней тетыкӏи я бзи абы зыри хэмыщӏу, зиужьу щытын хуейуэ ара а къэралыгъуэм и нэхъыщхьэ дыдэри, икӏи ар гъэзэщӏа зэрыхъум тӏэкӏу уриплъэ хъуну къысщохъу, мис мы хабзэр къапщтэмэ. Итыр сыт мыбы? Мыбы итра, мис иджыпсту жысӏар итщ мыбы, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр жи, щӏыщыӏэри къызэрагъэпэщари, мис а къэралыбзу щыт адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ мыкӏуэдыжу, зиужьу, зыхуей хуэзу убзыхуауэ елэжьын хуейуэ ар республикэм и къалэнщ, жери итщ. Ар япэ едзыгъуэм, етӏуанэ едзыгъуэм итщ. Адыгэбзэр жи, балъкъэрыбзэр, ар дэ къэралыгъуэ дызэриӏэм, къэралыгъуэ дызэриӏэм, дэ лъэпкъитӏым и нэгъыщэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ, жери итщ. Хамэбзэкӏэ жыпӏэмэ, Кабардинский, Балкарский языки являются символами государственности Кабардино-Балкарии. Адэкӏэ докӏуэри, ещанэ едзыгъуэм итщ. Хамэбзэкӏэ жызоӏэ. Гарантии защиты языков народов Кабардино-Балкарской республики. Нтӏэ а къэралыбзэхэр мыкӏуэдыжын щхьа къэралыр жи шэсыпӏэ йоувэ. Сыт хуэдэ щӏыкӏэкӏэ жыпӏэрэ упщӏэ бгъувмэ, ар плӏы мэхъу. Япэр мылъкукӏэ, социальнэ лъэныкъуэкӏэ, хабзэкӏэ и лъэныкъуэкӏэ къыщхьэщыжыну и къалэн республикэм а къэралыбзэ жыхуэтӏэм. Иджы социальнэ лъэныкъуэкӏэ жыпӏэмэ сыт жи, абы къикӏыр сыт? Сыт ищӏэн хуейр къэралым? Абы къикӏыра Япэрауэ, къэралыбзэхэр джыныр къызэригъэпэщын хуей. Джын жыхуиӏэр щӏэблэ къыдэкӏуэтейм яӏурылъхьэн хуей. Ар абы яӏурыплъхьэн щхьа школым мыкӏуэ щӏыкӏэ мис сабий сад жыхуэтӏэхэм, итӏанэ школым кӏуа нэужь школым, курыт школыр къауха нэужькӏэ щӏэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэгъуэт. Еджапӏэхэм мис ахэр сэ сщӏэрэ зыхуэлажьэхэр зэмыфэгъуурэ щытынкӏэ хъуну? Зэзыгъэпэщахэр сэ сщӏэрэ къэралым еинкӏэ хъуну, къэралым имейуэ щхьэзакъуэуи щытынкӏэ хъуну? Абы емылъытауэ, дэ ндей ди республикэм и щӏыгум ауэдэ ӏуэхущӏапӏэу щыӏэу хъуам Адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ щаджыныр, къызэгъэпэщыныр, мис ар социальнэ лъэныкъуэкӏэ къэралым илэжьын хуей. Итӏанэ дэ ди Конституцэм итщ абы къэралыбзэу щыт бзищыр Мор нэхъ бзэшхуэр, мыр нэхъ бзэ цӏыкӏущ, мыр нэхъыфӏщ, мы нэхъ ӏей жыӏэу зэхэдза мыхъуу, зэхуэдэу. Хамэбзэкӏэ жыпӏэмэ, рав принцип, равноправие жиӏэр, мис ар къызэригъэпэщыну дэ ди республикэм и къалэнщ, жери, мис а социальнэ лъэныкъуэкӏэ бзэм къыщхьэщыжыным къикӏыр ара. Адэкӏэ доӏэбэри, экономикэ и лъэныкъуэкӏэ къыщхьэщыжыну и къалэнщ, жи. Абы къикӏыр сыт? Абы къикӏра, бзэр джыным, бзэр зиужьыным, бзэр къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм къыщагъэсэбэпыным, абы и бзэм зэрызиужь хабзэхэр, щӏэныгъэм теухуауэ убзыхуэным сытым, абы псоми мылъку текӏуэдэн хуей, ар щыӏэ хъун щхьа. Аращи, экономикэ и лъэныкъуэкӏэ къэралыр къыщхьэщыжын хуейщ, жиӏэу къалэн зыщищӏыжым къикӏра илъэс къэс республикэм бюджет къещтэ. Бюджетым иратхэ, мис мыуэдиз ахъшэ мыуэдэ ӏуэхум хухыдох, мыуэдэ ахъшэ мыбы хухыдох, мыуэдиз ахъшэ модрейм хухыдох жаӏэурэ ахъшэ къэрал бюджетым игъэкӏуэдынур убзыхуауэ закон щхьэхуэ лъэс къэс къащтэри, иджы мис мыбы жиӏэра? Мис иджыпсту зи гугъу сщӏым. Бзэм теухуауэ, ӏэмалыншэу, щхьэхуу, мылъкур хухэхын хуей. Егъэджэным теухуари, сэ сщӏэрэ тхылъ къыдэгъэкӏыным теухуари, къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм бзэр щылэжьэным теухуари, сыт и лъэныкъуэкӏи абы текӏуэдэн хуей мылъкур республикэм и бюджетым щхьэхуу иратхэн хуей. Абы иратхэ псалъэм и хьэтыркӏэ ӏуэхугъуэ куэдым теухуа бжыгъэ гуэрхэр, мыбы мыуэдиз, мыбы мыуэдиз жиӏэу. Иджы а бюджетыр ӏыхьитӏу егуэш жыпӏэ хъуну. Япэ ӏыхьэр сыт къэмыхъуами дауэдэу дунейр къызэримыдзэкӏами, зы кӏэпӏейкӏэкӏэ, зы мэскъалкӏэ уеӏусэ мыхъуну, мащӏэ пщӏы мыхъуну, бюджетым япэ ӏыхьэр мис ауэдэу щытщ. Мис а япэ ӏыхьэ зыкӏи узэӏусэ мыхъуну, мылъку зыхуаутӏыпщым бзэм теухуауэ текӏуэдэныр абы хэтын хуей. Бзэм нэмыщӏ ауэдэу ахъшэ хухэхам уеӏусэ мыхъуну къагъэлъагъуэхэр Сэ сщӏэрэ хущхъуэ ӏуэху, егъэджэн ӏуэху, ӏэмалыншэу зыгуэр дэ республикэ щыхъукӏэ мыхъумыщӏэ гуэрхэр къэхъункӏэ мэхъу. Абыхэм теухуауэ занщӏэу уепхъуу зыми уемылъэӏужу къапщтэу тебгъэкӏуэдэнум, и куэдагъкӏи а мылъкур а ӏуэху щӏэн хуейм хурикъуу, Мис ара урысыбзэкӏэ хамэ бзэкӏэ жысӏэнщи, защищенные статьи бюджета жиӏэра? Мис ауэдэу хухэхауэ щытын хуей. Аткӏэ, хабзэм теухуауэ къыщхьэщыжын хуей юридическая защитэ жери аткӏэ абы къикӏыр Нетӏэ жытӏа социальнэ и лъэныкъуэкӏэ, экономикэ и лъэныкъуэкӏэ, нэгъуэщӏ сыт и лъэныкъуэкӏи убзыхуауэ, хабзэ ягъэувауэ щыщыткӏэ, абы и гъэзэщӏэныр я пщэ къыдохуэ къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм. Иджы а къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм, а къэрал ӏуэхущӏапӏэм щылажьэхэм бзэм теухуауэ ялэжьыпхъэр ямылэжьмэ, ар жэуапым ешэлӏэн хуей. Сыт мыуэдэ къалэн птелъти, щхьэ умыгъэзэщӏарэ? Ар зэрумыгъэзэщӏам щхьэкӏэ, мис мыуэдэ къуэды къыптохуэ, е лэжьапӏэм утыдогъэкӏ, е штраф птыдолъхьэ, е уашэри уагъэтӏыс. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, хабзэмкӏэ ар убзыхуауэ. убзыхуауэ. Дэхуэдэ мыхъумыщӏагъэ бзэм теухуауэ къэхъуми, сыт хуэдэ жэуапым хэт ирашэлӏэн хуейми, ар ари закону къыдэкӏауэ щытын хуей. Нтӏэ, сыту пӏэрэ мис мы экономикэ, социальнэ и лъэныкъуэкӏэ, хабзэ и лъэныкъуэкӏэ Сыту пӏэрэ щекӏуэкӏыр жыпӏэрэ? Абы куэду утепсэлъыхь хъунущ, ауэ моуэ гъэкӏэщӏауэ жыпӏэмэ, мис мы хабзэ и лъэныкъуэкӏэ къыщхьэщыжын хуей, хуейщ жыхуиӏэмкӏэ, зыри, зыри щыӏэ. Убзыхуауэ мис мых бзэм щхьэкӏэм. Мыуэдэ къуэншагъэ мобы ищӏэмэ мыуэдиз къуэды телъхьэн уей е мыуэдэ жэуапым ешэлӏэн уей жиӏэу убзыхуауэ мис мыр е Административный кодексым иту е нэгъуэщӏ зыгуэру е зыри щы республикэм. Ауэ щыхъукӏэ мы зи гугъу тщӏы законыр къызэращтэрэ илъэс минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тху гъэм къащтам. Абы лъандэрэ, мис а хабзэм теухуауэ бзэм къыщхьэщыжын хуейщ жыхуиӏэм теухуауэ зыри къащтаӏым. Экономикэ и лъэныкъуэкӏэ жыхуиӏэм зыгуэрхэр бюджетым шэч хэмылъу иратхэ. Иратхар зэрагъэзащӏэр Ирикъуу хухаха, ирикъуу хухамыха, сыт къэна, сыт дэхуа жыпӏэу щытмэ, нобэ жыпӏэ хъунур мыра. Псалъэм и хьэтыркӏэ курыт еджапӏэм сэ сщӏэрэ нэгъуэщӏ Сабийхэр здекӏуалӏэхэм сытхэм абы хухахыр ар федеральный ахъшэмикӏ щыщу, дыдейм щыщу щытщи, ар, ну, пэжми, пцӏыми, ирикъуми, иримыкъуми зыгуэр хухахри зыгуэр ягъэзащӏэ. Ауэ абы ущхьэдэхрэ адрей лъэныкъуэхэмкӏэ уеплъу щытмэ, Зыри белджылыуэ хухэхауэ, мис мыр щӏэн хуейщ жиӏэу щымыӏэу жыпӏэмэ ущыуэну. Хэбгъэзыхьу щытмэ, иджыри къэс ящӏурэ къекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэр ахъшэр мыбы щӏытедгъэкӏуэдэн щы, мы бзэм щӏытедгъэкӏуэдэн, мы ӏуэхум щӏытедгъэкӏуэдэн щыӏэкъым жаӏэу, ар щхьэузыгъуэ ящӏу дыгъуасэ, вэсэмахуэ ящӏу щыта ӏуэхугъуэхэр нобэ кӏэрагъэхуурэ макӏуэ. Адыгэбзэкӏэ республикэ псом, ну, ялъаӏэсын хуейуэ, зыхахын хуейуэ. Ари къэралым и цӏэкӏэ къыдэкӏыу Адыгэ псалъэ газетыр ӏейми фӏыми диӏти, ар тхьэмахуэм тхуэ, хэ къыдэкӏыу щытати, Щэ фӏэкӏ къыдэмыкӏыу ящӏа зыщӏэупщӏэри сыт? Ахъшэ къыдагъэхуэн щхьа? Ауэ щыхъукӏэ, а зы закъуэра, а зы газет закъуэра адыгэбзэкӏэ къыдэкӏыу республикэ псом щыӏэр. Къалэхэм, районхэм я газетхэр псори къызэрыдэкӏыр хамэбзэ Мыдрей республикэ псом яӏэрыхьу къыдэкӏ нэгъуэщӏ газет зытӏущыр, ахэр псори хамэбзэ. Аращи, тхуэ, хэ яӏэрыхьу щыта газетыр тӏэу, щэ фӏэкӏ яӏэрымыхьу ящӏа. И щхьэузыгъуу жаӏэр, ахъшэ къыдагъэхуэну. Аркӏэ дэӏэбэнщи Илъэс зытӏу ипэ парламентым я унафэщӏхэр журналистхэм яхуэзауэ я упщӏэхэм жэуап иратти, Ди парламентым и унафэщӏым упщӏэ ират, сыт парламентыр къэралыбзу щы диӏи, жи, къэралыбзищкӏэ щӏэмылажьэр жари. Абы и жэуапыр хьэлэмэтщ, япэрауэ абы жи щхьэузыгъуитӏ диӏэр. Дэ ттхы законхэр бзищымкӏэ къыдэдгъэкӏыну, тедзэну е а бзищымкӏэ дрилэжьэну иужь дихьу щытмэ, абы жи мылъку ихьыну, мылъку лей ихьынущ, жери мыпхуэдэу жеӏэ. Етӏуанэу жиӏэри, иужькӏэ тедмыгъэзэжын щхьа жытӏэн, ар нэхъ гъэщӏэгъуэныжщ. Балъкъэрыбзэмрэ жи урысыбзэмкӏэ, адыгэбзэмрэ жи балъкъэрыбзэмрэ дэ ттх унафэхэр, дэ дгъэув хабзэхэр пхуэтхынукъым жи, а бзитӏым жи ар къитӏасэкъым жи. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, къэралыбзу щыт Адыгэбзэри балъкъэрыбзэри бзэ мылъхуэсыращ, жери и напэр къемыхуэхыу и фӏэщыбзу псори щысу ар жеӏэ. Иджы адэкӏэ дыкӏуэнщи, ну а ӏуэхугъуищым теухуауэ гурыӏуэгъуу жысӏауэ къысфӏощӏ. Адэкӏэ дыкӏуэнщи, иджы а къэралыбзэхэр жи тэмэму лэжьэн щхьа къэралым къытехуэ къалэнхэр бзы къэралыбзэм теухуауэ игъэзэщӏэн щхьа жи, республикэм щӏэныгъэлӏ чэнджэщакӏуэ хэту а ӏуэхум елэжьын фӏэкӏ нэгъуэщӏ зыри я пщэ имылъу ӏуэхущӏапӏэ къызэрагъэпэщын хуей. Иджы абы теухуауэ ар и зэрытыр ещанэ едзыгъуэра. Абы теухуауэ ящӏар сыт? Хамэбзэкӏэ жыпӏэмэ, абы и цӏэр экспертно-консультативный орган по сохранению и развитию кабардинского и балкарского языков жери. Илъэс зыбжанэ ипэ къызэрагъэпэща ар минитӏ гъэхэм. Иджы ар къызэрагъэпэща зи гугъу тщӏыр къулыкъущӏэхэр хэт ӏукӏми, хэт мылэжьэжми япэу къызэрагъэпэщарэ нтӏэ зэхъуэкӏыныгъэ хэлъхьэн хуейкъэ, гъэлэжьэн хуейкъэ. Япэрауэ, абы улахуэ ирату, афӏэкӏ ӏуэху имыӏэу, абы елэжьу зыри, зыри щыӏэкъым. Псоми къулыкъу зырыз яӏыгъщ, къызэхуашэсрэ щыхуейм дей зыгуэрым тепсэлъыхьрэ зэбгрыкӏыжу, ауэдэ щытыкӏэм тету къызэрагъэпэщати, иджы абы хэтахэм я ныкъуэр хэти псэужкъым, хэти лэжьэжкъым, ахэр зэрахъуэкӏыну зэрэ тӏэурэ ауэдэ ӏуэхуи ялэжьащ, ауэ нобэр къыздэсым Зэхуэсу а ӏуэхущӏапӏэм зы унафэ закъуи бзэм теухуауэ, мис мыр щӏэн хуейщ е мыр щӏэн хуейкъым жоуэ, ауэдэ зыри щыӏэкъым. Хэбгъэзыхьым щыӏэр нэгъуэщӏщ, мис мы илъэс плӏытху хъуагъэнщ ар а Еджэныгъэм теухуауэ ди республикэм и законыр щӏэрыщӏэу къыщащтэжым щӏыгъуэ абы куэдыр щӏыгъуазэщ, ар къызэращтэжыну щӏыкӏэм зэрыгъэув, а ӏуэхур зэрыгъэув щӏыкӏэм дымыарэзыуэ парламентым дыкӏуэри ди лъэӏукӏэ къызэрагъэпэща зэхуэсышхуэр тепсэлъыхьауэ щыта. Иджы абы гъэщӏэгъуэн утыку къралъхьэ мыуэду. Мыдэ мы законыр къэтщтэну дызэрыхуейр, мыбы зэритыр, мис а ӏуэхущӏапӏэм, а экспертно-консультативный совет жыхуиӏэм жи, я пащхьэ итлъхьэри, абы къабыл ящӏащ, жари дэ ди дэуэгъухэм къыджаӏэ. Ярэби, мыр пэжу пӏэрэ жысӏэри, сэ си щхьэкӏэ сымыщхьэхыу, си фӏэщ мыхъуу сыкӏуа абы хэт ахэр къабыл зыщӏауэ жыхуаӏэхэм. Сэ зыхыбл зыбгъупщӏым ахэр псори щӏэныгъэлӏ, бзэм елэжьу, иригузавэу, и нэӏэ трагъэту, ахэр махуэ къэс зэлэжь ӏуэхугъуэу щыту, зыхыблым сэ си щхьэкӏэ саущӏати, псоми жаӏа зы жьэу пцӏыщ, икӏи къыхалъхьакъым, икӏи дыхэплъакъым, икӏи тлъэгъуакъым, япэ дыдэ нобэ жыпӏэу зыхэтхуращ ар. Иджы абы къикӏра? Бзэр зыхъумэну, бзэм и нэӏэ тригъэтыну, зыхуей хуигъэзэну зи пщэрылъ ӏуэхущӏапӏэр япэрауэ тэмэму къызэгъэпэщакъым. Етӏуанэрауэ, бзэр зэрыхэкӏуэдэжын ӏэмал къыщагупсысын дей, ар шэсыпӏэ ирагъэувэну, ар къагъэсэбэпыну хэтщ. Иджы еплӏанэ едзыгъуэм жиӏэра Мы къэралыбзэхэм зиужьын щхьа, жи, мыр тэмэму и ӏуэхур зыхуейм хуэзэн щхьа, къэралым, жи, къэралым мылъку хухэхауэ, мис мыуэдэ лэжьыгъэхэр пыухыкӏауэ лэжьын хуей, мис мыуэдэ зэманым къритӏасу зыфӏэгъэкӏын хуейщ, жиӏэу ауэдэ программэ къищту Абы елэжьын хуейщи. Ауэдэ программэ зэрэтӏурэ къащтащ, ауэ гъэзэщӏа хъуауэ, гъэзэщӏа хъуауэ, зыри дие къащтэри, етӏуанэ махуэм, ещанэ махуэм ящогъупщэжри, икӏэм-икӏэжым ущӏэупщӏэмэ, щхьэ мыуэдэ ӏуэхугъуэ къэфщтати, гъэзэщӏа мыхъуарэ жаӏэмэ, ещӏэупщӏэмэ, ахъшэ дрикъуакъым, бюджетым илътэкъым. Жари, и нэхъыбэм ар щхьэузыгъуэ ящӏри къоувыж. Мы хабзэм и ебланэ едзыгъуэмикӏ еянэ едзыгъуэми убзыхуауэ итщ, адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ джын зэрыхуей. пэщӏэдзэ еджапӏэмикӏ, сабий садхэми, мыткӏэ щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэтхэми, абыхэм джын, я джын зэрыхуеймрэ абы теухуауэ республикэм щекӏуэкӏын хуея? Мыр ухэӏэбэу щытмэ хуабжьу куэд пхужыӏэну. Дэ мызэ-мытӏэу абы дытепсэлъыхьа икӏи Псори къыщежьэр мыбдеу къыдолъытэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ дэ ди щӏэблэм, ди щӏэблэм бзэр тэмэму яджу, ар детсад ирохъу, ар мыдрей пэщӏэдзэ курыт еджапӏэхэм ирехъу. Абдежым дей къежьапӏэр тэмэму мыхъуу щытмэ, аткӏэ псори пхэнжура, аткӏэ псори пцӏыура? Нтӏэ, абы теухуауэ кӏэщӏу, моужьэ зыхуэщэпысауэ, зыхуэхьэсыжауэ кърибгъэлъагъуэ хъуну сэ къызолъытэ. Мис иужьрей илъэс зытӏущым къэхъуауэ ӏуэхугъуэ мыщхьэпэ, мис мы адыгэбзэм нэмыщӏ урысыбзэр, хамэбзэр, анэдэлъхубзэ щӏын хуейуэ еджапӏэхэм ауэдэ предмет зэрыхапщар. Хамэбзэкӏэ жыпӏэмэ русский язык как родной жари, абы къикӏра мис а Урысейм къищта законымкӏэ хабзэмкӏэ нобэ Еджапӏэм щӏэтӏысхьэну яша сабийхэм я адэ-анэхэм упщӏэ къыхуагъэув. Фэ фи анэдэлъхубзу къэфлъытэр адыгэбзэ, балъкъэрыбзэ хьэмэ урысыбзэ жари. Иджы дэ мызэ-мытӏу дызрихьэлӏауэ Плъагъур, псори ауэдэу щытщ жыпӏэмэ, пэжу къыщӏэкӏынкъым, ауэ куэд, куэдыкӏейр, псом хуэмыдэу къалэм щыӏэ еджапӏэхэм я ӏуэху бгъэдыхьэкӏэр мыуэдэ. Фи сабийр детсадым щыӏэу е унагъуэм щӏэсу бзэм хуэмышэрыуэ хъуа ищӏэӏым, ипсэлъэфӏым. Иджысту мыбы мыр мыбы я анэдэлъхубзу адыгэбзэр е балъкъэрыбзэр къыдощтэ жыфӏэрэ абы феувалӏэу щытмэ, сабийр гугъу ехьыну и оценкэхэр тэмэм хъунукъым, адрей сэ сщӏэрэ предметхэр дахэ-дахэу иджыфынукъым, сыткъым жаӏэурэ, адэ-анэм ар жраӏэурэ, адэ-анэ куэдым езыхэр адыгэрэ пэт я сабийм и анэдэлъхубзу урысыбзэр къыхухах. Ар Иджыри къэс щымыӏауэ, мис иджыри илъэс зытӏущым ауэдэ къокӏуэкӏ. Ар сыт хуэдэ щытыкӏэ жыпӏэрэ и гугъу пщӏымэ, минрэ минрэ щищ хуэдизым, минрэ щищ хуэдизым. Япэ илъэс. Нтӏэ, япэ илъэсым. Ар къыщежьар пщыкӏубгъу гъэра? Пщыкӏубгъу гъэм къежьати, минрэ щищ хуэдиз сабийм я адэхэр, Я анэхэр адыгэу, балъкъэру щыт пэтрэ, урысыбзэр ди анэдэлъхубзэщ, жари ӏэ традзауэ абыхэм балъкъэрыбзи, абыхэм адыгэбзи яджкъым. Ар мащӏэ, куэд жыпӏэу щытмэ, сабийуэ ди еджапӏэм екӏуалӏэу хъуам еплъытмэ, процентитӏрэ Тӏу ныкъуэрэ хуэдиз мэхъу, тӏэкӏу щӏигъуу. Нтӏэ къызыщыгъэхъут илъэс къэс процентитӏрэ ныкъуэрэ и балъкъэрыбзэри, адыгэбзэри ӏэщӏыб ящӏауэ, урысыбзэр ди ди анэдэлъхубзэщ жаӏэу къащтурэ процентитӏ илъэс къэс хэхъуэмэ, абы къикӏыр а ЮНЕСКО-м къытхуигъэува пӏалъэр Зы илъэс плӏыщӏ тхущӏ хуэдиз адыгэбзэр зэрыщыӏэжынуи, мис абы хуохъу. Иджы хьэлэмэтра, абы иужькӏэ къэхъуар мызэ-мытӏэу дэ пщӏэжу щытмэ, министрым дыщыхуэзами жетӏа, ягъэкӏыным, мыр зыкӏэлъыплъын хуей ӏуэхущ. Пщыкӏубгъуэм иужькӏэ къэхъуар Къыджефӏэ, дауэдизым сыт къыхаха? Ар сыт хуэдэ куейм, сыт хуэдэ къалэм, сыт хуэдэ школым, дауэдиз, щӏэхъуар сыт? Мыр зэлэжьын хуей, мыр зэгупсысын хуей ӏуэхущ жытӏэри, Хъунщ, ерэхъущ, жари нобэр къыздэсым абы иужькӏэ къэхъуа бжыгъэхэр къыджаӏэкъым. Къыджамыӏэнуи жаӏэкъым, ауэ икӏи къыджаӏэкъым. Абы псори къокӏ. Иджы ар
Абы ар тхылъымпӏэм тету, хэт дауэдиз къыхахами, и адэр адыгэми, и анэр балъкъэрми сытми, езы школхэм ятх. Иджы абы къикӏыу сэ къызгурыӏуэр зыщ, ищхьэкӏэ унафэ къыхуащӏами е къыхуамыщӏауэ дэ ди къулыкъущӏэхэм, дэ ди егъэджэныгъэм теухуауэ ӏуэхугъуэр зи пщэ илъхэм Модкӏэ мо къалэшхуэмкӏэ фӏыщӏэ лей къахьыну, мис мыпхуэдиз адыгэм урысыбзэр анэдэлъхубзэу хахащ, мис мыпхуэдиз балъкъэрым урысыбзэр анэдэлъхубзэу хахащ жаӏэу фӏыщӏэ лей къахьыну, А ӏуэхум пэрыту зэрелэжьыр къагъэлъагъуэу, арауэ шэч пщӏымэ, щыуагъэшхуэ хъуну къыщӏэкӏынкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ар щхьэ убзыщӏын хуей? Ар бзыщӏын хуейкъым, ар утыку къилъхьэн хуей, къилъхьауэ жыӏыпхъэ къудейкъым, елэжьын хуей. Дэнэ школым дей апхуэдэ къыщыхъуауэ щытми, зырызыххэу, зырызыххэу. А бжыгъэм сошынэж езыхэр Нтӏэ, жаӏэну.
зырызыххэу зэпкърыхын хуей. Щӏэхъуар сыт? Зи ягъэр хэт? Нэхъ щапхъэ ӏеижи щыӏэхэщ. Хэубыдыкӏауэ, хэубыдыкӏауэ адыгэбзэ, балъкъэрыбзэр хьэӏупс ящӏу ирамыгъэджэну. Мес мо гимназие епщыкӏуплӏанэм абы куэдыр тепсэлъыхьащи, абы щекӏуэкӏахэм нэхъ щапхъэ ухуейкъым. Иджы ар щӏэныгъэмкӏэ министерствэми, ар къалэм, районхэм я унафэщӏхэми абы я щхьэ къытетыж Къэбэрдей-Балъкъэрым и правительствэри, Абы я нэхъыщхьэж республикэм и унафэщӏми ауэдэ ӏуэхугъуэхэр къабыл ящӏ. Къабыл ящӏ. Абы къикӏыр сыт? Нтӏэ, бзэм къыщхьэщыжын, бзэм и ӏуэхур тэмэм щӏын, къалэныр я пщэ илърэ пэт, ар зытелажьэр бзэр зэрыхъукӏэрэ хэкъузэн, Бзэр нэхъ псынщӏэу гъэкӏуэдыжын хуейм мис а ӏуэхугъуэм телажьэурэ. Иджы мы законым и ебгъуанэ, епщӏанэ, епщыкӏузанэ едзыгъуэхэр, епщыкӏутӏанэрикӏ епщыкӏущанэри, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, Епщыкӏуиянэ едзыгъуэм нэс зытеухуауэ щытыр къэралыбзу щыт адыгэбзэмрэ къэралыбзу щыт балъкъэрыбзэмрэ къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм къэгъэсэбэпа зэрыхъун хуейм теухуауэращ. Иджы мыбы кӏэщӏ цӏыкӏуу зэхуэхьэсауэ жыпӏэмэ, урысыбзэм ещхьыкъабзу адыгэбзэри балъкъэрыбзэри къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм щызекӏуэн хуей. Ирилэжьэн хуей, тхылъымпӏэ иратхын хуей. Нтӏэ абы теухуауэ екӏуэкӏыр сэ жызымыӏэми псоми ящӏэри, ар хьэдэгъуэдахэщ. Хэбгъэзыхьу щытмэ, сэ мызэ-мытӏрэ згъэунэхуа, адыгэбзэкӏэ тхауэ тхылъымпӏэ гуэр ди къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм ебгъэдэпхьэмэ, пӏамыхыну Иужь итщ. А къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм адыгэбзэм, балъкъэрыбзэм хуиту еджэу, иритхэфу, къеджэфу, зэдзэкӏын хуейм зэридзэкӏыфу зыри щӏэсым. Кӏуэ зыгуэри щӏэсынкӏэ мэхъу, ауэ ӏэзэу, дахэ-дахэу къикӏыр зы бзэм. Къриху адрейм ирилъхьэфу, зымыщӏэм гуригъэӏуэфу, ауэдэ зыри щӏэсым, щӏэсым. Иджы мыбы мыуэдэ къалэн итщ. Республикэр къэралыгъуэ. Къэралыгъуэ щыхъукӏэ унафэ ӏэджи къыдокӏ, правительствэми къыдегъэкӏ, республикэм и унафэщӏми, парламентми мыувыӏэу зыгуэрхэр къыдагъэкӏ.

ӏэмал имыӏэу зэдзэкӏауэ сэ сщӏэрэ газетым къытрадзэнуми, радиом къитынумикӏ, телевидением къитынуми зэдзэкӏауэ бзищымкӏэ зэхуэдэу цӏыхум и пащхьэ иралъхьэн хуей. Иджы ар ауэ сытми щхьэж тэмэму къызэрыщыхъум хуэдэу хэтӏысхьу зридзэкӏыну ауэдэ хуитыныгъэ зыми иӏэу. Абы елэжьу, абы къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм, парламентым, республикэм и унафэщӏым, правительствэм и унафэщӏым къащта унафэхэр адыгэбзэми балъкъэрыбзэми екӏурэ ещхьу, аткӏи-мыткӏи зыкӏи пшэ мыхъуну, мис а зэратха бзэм къикӏыр мы бзитӏми къикӏыу зрадзэкӏыу ӏуэхущӏапӏэ щыӏын хуей. Иджы а ӏуэхущӏапӏэм жи и щытыкӏэнур, и лэжьэкӏэнур Къэбэрдей-Балъкъэрым и правительствэм унафэ ищӏу, а унафэм тету ящӏын хуейщ, жери мы законым итщ. Нтӏэ, мис ар нобэр къыздэсым зыкӏи ящӏа, зыкӏи гъэзэщӏа хъуакъым. Щыӏэкъым ауэдэ ӏуэхущӏапӏи, щыӏэкъым ауэдэ специалисти. Зэрыхъур, зэрыхъур мыуэду, унафэ ящӏар псалъэм и хьэтыркӏэ Адыгэ псалъэ газетым ирагъэхьри, газетым и лэжьакӏуэ зэзыдзэкӏым зызредзэкӏри, Ар традзура. Ар къезэгъынкӏэ зы дуней ӏэмал щыӏэкъым, ар хъунукъым. Газетым къаӏэрыхьэн хуейр зэдзэкӏауэ, мис ар зи гугъу сщӏы ӏуэхущӏапӏэм зыхуей хуигъэзауэ, абы моуэ зы мэскъалкӏэ, ауэ зыри зыри еӏусэжыну хуимыту, текӏыну хуимыту газетым хьэзыру къаӏэрыхьэн хуей. Ар нобэр къыздэсым унафэ ящӏакъым. Аткӏэ мы хабзэм и едзыгъуэ пщыкӏубгъу, и пщыкӏубгъуанэм щыщӏэдзауэ и тӏощӏым нэсыху зытеухуар дэ дызыдэпсэу щӏыпӏэм псы йожэх. Бгы иӏыщ, къэгъэшыпӏэ иӏыщ, къуажэцӏэ, урамыцӏэ. Мис ахэр теухуауэ бзищыр къэгъэсэбэпа зэрыхъунура. Мыбы итщ, а бзищымкӏэ, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, адыгэбзэкӏэ, балъкъэрыбзэкӏэ, урысыбзэкӏэ а исту зи гугъу сщӏахэр. Тетхауэ щытын хуейуэ. Нтӏэ, ирикӏуэт республикэм машинэм уитӏысхьэрэ, ӏуащхьэмахуэ деж щыщӏэдзауэ Тэрч нэс сыхьэт зытӏум уэкӏуэфри, зы щӏыпӏэ дей щыплъагъурэ уэ адыгэбзэкӏэ е псым и цӏэр, е къуажэм и цӏэр, е урамым и цӏэр, Е бгым и цӏэр зыри зы щӏыпӏэ щыӏэкъым. Аращи, абы теухуауэ законым игъэува мардэри ари зыри гъэзэщӏакъым нобэр къыздэсым. Итӏанэ дорожные указатели жыдоӏэ мис а рулым дэсу къэзыкӏухьхэмкӏэ къыздэбгъэшынури узыхуэкӏуэнури псори къэзыгъэлъагъуэ ахэрикӏ бзищкӏэ щытын хуей, гъуэгум тетын хуейщи, ар зыри гъэзэщӏа хъуакъым. Ягъэзэщӏэнуи я гугъэххэӏым. Мы хабзэр зэриух тӏощӏрэ еплӏанэ едзыгъуэр абы мы хамэбзэкӏэ зэрытха дыдэм хуэдэу япэщӏыкӏэ сыкъеджэн хуейуэ къызолъытэ.

А къэралыбзэхэм хуэмыфащэ къалъысыныр, ар хабзэм къемызэгъыу къелъытэри, а хабзэм къемызэгъ зыӏэщӏэкӏар жэуапым ешэлӏэн хуейуэ нетӏэ зи гугъу сщӏаращи, абы теухуауэ зыми зыри ищӏэ. Щӏимыщӏэм и щхьэузыгъуэр япэрауэ сыт хуэдэ жэуапым хэт ешэлӏэн хуейми, убзыхуауэ нобэр къыздэсым зыри щыӏэ.

ягъэзэщӏэну яхузэфӏокӏ жыпӏэу щӏыжыпӏэн щхьэузыгъуи диӏэ, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ ди республикэр зытелажьэр адыгэбзэри балъкъэрыбзэри гъэкӏуэдыжын ӏуэхура?
Упсэу Мурат, уэлей зы ӏэпэдэупӏэ имыӏэ мы жыпӏам, иджы сыту пӏэрэ мыбы щӏызгъужынур, сэ зыри согупсыс, щӏызгъужыни сымыгъуэт, сымылъагъу. Ауэ, ауэ жыпӏарщӏэ, мис мы дэ ди къэралыгъуэм, а Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуауэ абы и къалэнхэм, абы илэжьын хуейхэм теухуауэ псалъитӏ къудей ауэ жыпӏар нэхъри къыщӏигъэбыд уэ щӏэм си къудыкъу сэлъыт къуэди сэри жысӏэну сыхуейт. Иджыщӏэ сыт нтӏэ а дэ ди къэралыгъуэм а илэжьын хуейр щӏимылэжьыр жытӏу абы дыщытепсэлъыхьым дей ахэр щызэпкърытхым дей дызыхуэкӏуэр зыщ дэ. Дэ ипэжыпӏэкӏэ къызэрыщӏэкӏымкӏэ а хьукумэтыр ухуэным зыри ди ӏуэху хэлъ. Дыбгъэдагъэхьэ а хьукумэтыр ухуэным. Иджы бгъущӏ гъэхэм щӏэ дэ диӏэ опытым теухуауэ сэ жысӏэну сыхуейт, вот мыхьэнэ иӏэу, мыхьэнэшхуэ иӏэу абы сэ къызолъытэ. Опыт гуэр диӏэ дэ а къэралыгъуэм и мыхьэнэм теухуауэ. Мис мы мы ӏуэхугъуэхэр зэфӏэшыным теухуауэ. Иджы еплъыт А бгъущӏ гъэхэм щӏэ демократие жыхуаӏэр Урысейми щӏэ зыгуэрурэ зы лъабжьэ гуэр игъуэтауэ, ар быдэу мыувами, ауэдэу щытт. Мыдей Къэбэрдей-Балъкъэрми ауэдэу зы лъабжьэ гуэр игъуэтауэ. А хьукумэтыр ухуэным абы Цӏыхубэм щӏэ я ӏуэху гуэр хэлъу ауэдэу щытт. Иджы псалъэм щхьэ парламентым абы щыгъуэ дэ ди Верховный Совет жыхуэтӏэм Хасэм и лӏыкӏуэ хуэдэу щӏэ зы гуп хэса Нало Заур я пашэу абы щыгъуэ. Мис мы исту зи гугъу пщӏы мы законыр, сэ фӏыуэ сощӏэж къызэращтауэ щытар, абы ар хэзылъхьахэм Хасэри хэта. А законым и проектыр хэзылъхьахэм иджы абзыгъуэ зэрыщытар мырат. Мис мы законыр къащта нэужь, а пэщӏэдзэ классхэр адыгэбзэм хуэкӏуэжын хуей щыту ахэр утыкум къилъхьа нэужькӏэ, мис псалъэм щхьэ министрым де дыкӏуэрт, Тхьэгъэпсо Хьэжсмел, абзыгъуэ министру тета. Абы и де Щоджэн Леонид тхьэмыщкӏэр ди пашэу ар Хасэм комиссие хуэдэу иӏа бзэм теухуауэ комиссие, мырат и тхьэмадэри ар ди пашэу дыкӏуэрти, мис мыра ӏуэхур зэрыщытыр, мис мыпхуэдэ хабзэ къащта, адыгэбзэри къэралыбзэщ. Иджы школхэм а пэщӏэдзэ классхэр адыгэбзэм хуэкӏуэжын хуей. Университетым адыгэбзэм отделением къащтэр тӏукӏэ нэхъыбэ щӏын хуей щыту мис ахэр щӏэ зэхэхауэ, программэ псо хъууэ ауэдэу и пащхьэм итлъхьэрти. Ар а Хьэжсмел нэгъуэщӏ зыгуэрхэри къриджырт, ар къыддаӏыгът, дауэ тщӏыну, дауэ хъуну, сыт Мыбы хэкӏыпӏэу иӏэхэр жаӏэу, мис ауэдэу а ӏуэхухэр къэралым зэрызэфӏихыным и ужь итт. Псалъэм щхьэкӏэ а пэщӏэдзэ классым дыхуэкӏуа нэужькӏэ, дыхуэкӏуэу щӏэддза нэужькӏэ мыпхуэдэхэр къэхъурт. Модэ зы къуажэ гуэрым директорыр къэува, дыхуеӏым мыбы жери къэуващ, псалъэм щхьэ ауэдэ хъыбар гуэр къытӏэрыхьат. Докӏуэ, Хьэжысмел дей и пащхьэм идолъхьэ. Мис мыра зэрыщытыр, си къуэш? Мыпхуэдэ къуажэм директорэм мис мыращ щиӏэр, мыр дауэ зэрыщытыр, жытӏэрти. Модэ, мис мыпхуэдэ махуэм фыкъакӏуэ, жи, фыкъакӏуэ, жиӏэрти. Заврайонор а директорыр. къриджэрти, дауэ мы ӏуэхур зэрыщытыр. Дэ дыщысу епсалъэрт. Псалъэмакъыр зэриухрат, мис мыпхуэдэут зэриухыр. Ну, абы жаӏэрт мыуэдэу, адэ-анэ гуэрхэр къэува, къытпэщӏэува, сыта, сща, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ зыгуэрхэр къагъэувырти, зэриухыр мыпхуэдэут. Ыы. Адэ-анэ гуэрхэр къэуву щытмэ, едгъэджэнукъым жаӏэу къэуву щытмэ, фымылэжьэфурэ, къагурывмыгъаӏуэурэ. Мыр къэралыбзэщ, мыр къэрал ӏуэхущи, фылэжьэну фыхуейуэ щытмэ, мыпхуэдэ дяпэкӏэ зэхэзмыгъэх. Мис ауэдут зэрыщытыр. Апхуэдэ къабзэу а университетра. Адыгэбзэ отделением щӏэсхэр тӏукӏэ нэхъыбэ щӏын хуейщ, жиӏэу а ректорым абы щыгъуэ Лъостэным и пащхьэм. Ари ауэдэу къыщытӏэтщ абыми. Апхуэдэ къабзэу ар мыр къэрал ӏуэхущ, мыр къэрал бгъэдыхьэкӏэр мыуэду зэрыщытын хуейр жери зэхуишэсхэщ. Абы ар зи пщэ дэлъхэри яхуигъэуври, мис мы гъэм, мы еджэгъуэм мыра зэрыщытын хуейр? Мыр цӏыху щэныкъуэ къэтщтэн хуейщ. Дэ уеблэмэ ауэдэуи къэдгъэувырт щӏалэ цӏыкӏур нэхъыбэу жытӏэрти, ар ягъуэту сэ сощӏэж. Мис дэ ди опытымкӏэщ, дэ мыдэ ди нэгу щӏэкӏамкӏэ къэрал бгъэдыхьэкӏэр мис ауэду дэ дэтлъэгъуар арат. Икӏи, икӏи, а пэщӏэдзэ классым процент блыщӏыр къуажэ школхэр хуэкӏуэжауэ щыта. Адыгэбзэ отделениер ауэдэу тӏукӏэ нэхъыбэ ящӏауэ щыта? Пэщӏэдзэ классым щӏэныгъэ нэхъыщхьэ яӏэу, пэщӏэдзэ классым щезыгъэджэнухэм щхьэкӏэ жари, мыст къызэӏуахауэ щыта университетым, ар къымынэуэ хуэдэу щыта. Ауэ а бгъущӏ гъэхэм и кӏэм дунейм зихъуэжа а республикэхэм зыри щӏэ хуитыныгъэ лъэпкъ ямыӏэж хуэдэу ауэдэу хъуа, а хьукумэтыр ухуэным Цӏыхубэм дэ зыри ди ӏуэху хэмылъыжу мис ауэдура хъуа. Арати, абы иужькӏэ абсолютно къэкъутэжа, къещэтэхыжа, а пэщӏэдзэ классхэр зы къэмынэу зэхуащӏыжа, модэ педучилищэм абы адыгэбзэкӏэ ягъэхьэзыру щытащ, ахэри щыӏэжкъым. Иджы мис Иджы дыдэ адэ ди нэгу щӏэкӏхэр. Мис хабзэр къыщащтэм щыгъуэ илъэсищкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ-щэ. Мис мы, мис иджысту жыпӏа мы адыгэбз, мы къэралыбзэхэм теухуауэ мыбы, мы хабзэм зэрыжиӏэмкӏэ, А ди бзэхэр джыныр, ар зыхуей хуэгъэзэныр символу щытщ, и нагъыщэ нэхъыщхьэхэм ящыщ ди къэралыгъуэм. Адэ ди къэралыгъуэм, а жыхуэтӏэм щэ нобэ, а Къэбэрдей-Балъкъэрым адэ ди унафэщӏхэр, адэ ди. Тетхэр щэ, абы зы мыхьэнэ гуэр иӏэтэмэ, абы щэ ягъэзэщӏэн хуей къалэныр ягъэзащӏэтэмэ, ахэр къэуву жаӏэн хуейт. Мыр сыт зиӏысыр? Мыр Татарстаным, псалъэм щхьэ мис а нетӏэ жыпӏа Татарстаным. Ахэр къэуври жаӏа ямыдэуэ. Мыр Валерэ узэпызудынри, абы нтӏэ мы Урысейм Ди республикэм и закъуэкъым хэтыр Татарстанри, Башкирири, Осетиери, Шэшэнри, Ингушри. Зыкъом мэхъу. Дэ, дэ тхуэдэу а республикэхэм щылажьэ, я бзэхэм жылэгъуэ зэгухьэныгъэу щыӏэхэращ жыхуэсӏэр. Абыхэм дапыщӏауэ щытщ, щекӏуэкӏыр дыщыгъуазэщ. Къэхъуар гъэщӏэгъуэнщ. Урысейм къищта законыр, законхэр, хабзэхэр псоми, псоми зэхуэдэу ягъэзэщӏэн хуейуэ къащта, абы зыхидзэркъым. Ар мо Восток жыжьэм уэду щыгъэзэщӏэн хуей, Кавказым уэду, хьэмэ мыдрейм дей нэгъуэщӏу жиӏэм. Псоми зэхуэдэу ягъэзэщӏэн хуейуэ къащта. Иджы дэ хуэдэу а республикэхэм. Дыдейхэм емыщхьу Татарстанми, Шэшэным и гугъу сщӏыххэкъым, Адыгейми, Къэрэжей-Шэрджэсми, Осетиеми, дыдейхэм емыщхьу, абы я унафэщӏхэм, я депутатхэм къэхъуар къагурыӏуэжри, езым яхузэфӏэкӏ Урысейм къищта унафэхэри Емыбакъуэу, ауэ езым яхузэфӏэкӏыу я пщэ далъхьэжу къалъытэри елэжьын щӏадзэри, хуабжьу лэжьыгъэфӏ екӏуэкӏа. Йокӏуэкӏ нобэр къыздэсым. Абы теухуауэ дэ ди унафэщӏхэми зэмытӏэу захуэдгъэза псом хуэмыдэу ди еджэныгъэр зи пщэ илъ министерствэми иджы абы абы къыдатыжа жэуапым итыр жыӏын хуейуэ къысщохъу. Псалъэм и хьэтыркӏэ Осетием щекӏуэкӏыр жеӏэ. Мыр мы жэуапыр къытхуэзытхыжар министрым и къуэдзэ Шынтыкъу. Шынтыкъу хьей. Иджы мыбы жэуапым итра? Пэжщ жи Осетием иджыпсту, иджыпсту жыхуэтӏэр мыр минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм, мис а урысыбзэр анэдэлъхубзэ ящӏыну хабзэ къыщащта гъэм, Осетием щащӏа екӏу щекӏуэкӏа къитхыура. Осетием жи класс тӏощӏрэ щым Э, осетиныбзэкӏэ жи? Сабийхэр псори ирагъаджэ. Ар ар щӏэдзапӏэ дыдура? Иджыпсту тӏощӏрэ щыӏым абы э, хэхъурэ хэхъурэ илъэс къэс макӏуэри щэныкъуэм щӏигъуа сэ зэрысщӏэмкӏэ. Иджы а класс тӏощӏрэ щы осетиныбзэкӏэ фӏэкӏ емыджэм нэмыщӏ абы Аланская гимназия жери Япэ классым щыщӏэдзауэ къаухыху, курыт школыр къаухыху, осетиныбзэкӏэ еджэу, еджапӏэ щхьэхуэ яӏэ. Абы нэмыщӏ блыщӏрэ щырэ, сабий сад жыхуэтӏэм, блыщӏрэ щырэ, осетиныбзэкӏэ я сабийхэр щагъасэ. Иджы мыр гъэщӏэгъуэн езым я унафэкӏэ, езым я саулыкъукӏэ къызэрагъэпэща ӏуэхущ. Мыбы я ЮНЕСКО-м ауэдэ ӏуэхухэм елэжьу щыӏэ гупхэри кърашэлӏэфа. Абы и закъуэм, иджы ахэр къызэбгъэпэщын щхьа, зи гугъу пщӏыхэр тэмэму зэтебухуэн щхьа, абы зэреджэ тхылъи Абы зэрелэжь тетрад жыпӏэми учебно-методический хамэ, хамэбзэкӏэ жыпӏэмэ, ауэдэ куэд хуейщи, ахэр жи псори псори къызэрагъэпэщащ жи Северной Осетие Аланием и Министерство образование. Я хьэзырыпсщи, ар ящӏауэ къызэрагъэпэщауэ къудейуэ щымыту, зыхуей хуагъазэщ абыми ар къалащхьэм, Урысейм я къалащхьэ Мэзкуу яшэри, абы и къабыл ирагъэщӏыну ар яхузэфӏэкӏа Осетием. Атӏэ фэри ауэдэ фщӏы, дагъэдэмэ, мыр е фыкӏуи зэвгъэлъагъу, е къафши жевгъэӏэ, жытӏэри ауэдрэ япэдгъэуват. Иджы мы жэуапыр зэриухра, Къэбэрдей-Балъкъэрым жи адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ ауэдэ щытыкӏэкӏэ дэ тхузэфӏэкӏынукъым жи, тхуегъэджэнукъым жи. Щхьэусыгъуэкӏэ абы къуэту жиӏэр гъэщӏэгъуэнщ. Ар жи осетиныбзэщи, мыр адыгэбзэщи. Адыгэбзэр зэрыпсэуну, зэрылэжьэну, зэрызиужьыну хабзэмрэ щытыкӏэмрэ осетиныбзэмрэ зэтехуэӏыми, абы абы хуабжьу укъуэдияуэ, куууэ уелэжьын хуейт, абы дыхуэхьэзыркъым, жи. Мис мы жэуапым аращ кӏэщӏ цӏыкӏужт. Е нумырыр абы абыщӏэу къытепдзэн хуеят а махуэр Ар къыщӏэкӏам, комментарий гъусэм.
гъэщӏэгъуэнщ. Дыхуэхьэзыркъым щыжаӏэм де, пэжщ, хуэхьэзыркъым. Хуэхьэзыр ухъун щхьа уелэжьын хуеӏэ. Мис а закон пхэнжыр къыщащтэм щыгъуэ дэ дытӏысщ абыми, ттхри Хуэхьэзыр ухъун щхьа пщӏэн хуейхэр япэ, етӏуанэ, ещанэ, еплӏанэ, ебгъуанэ, епщӏанэ жытӏэу къеттхыхри, ар икӏи гъэзэщӏа щыхъун, щыхъун хуей зэманри пыухыкӏауэ пыту яхуэтхьауэ щыта дэ? Арщхьэкӏэ зыри къеджакъым. Итӏанэ мыпхуэдэу къоув мы гъэм республикэр къызэрагъэпэщрэ къэралыгъуэр зэрыдгъуэтрэ илъэсищэ. Илъэсищэ. Ирокъури, уэхьэхьейуэ дыкъафу дыджэгуу къидгъэхьэн хуейуэ махуэ къэс зыгуэр къагупсысри утыку къралъхьа, зиунагъуэрэ илъэсищэ хъуауэ къэралыгъуэу щыӏэкӏэ, уи къэралыбзэр, уи анэдэлъхубзэр джыжыну, делэжьыну дыхуэхьэзыркъым жыпӏэу илъэсищэ, илъэсищэкӏэ пщӏар сыт, ущӏыхуэмыхьэзырыр сыт? Щӏыхуэмыхьэзырыр ухуейкъыми ара? Узытелажьэр нэгъуэщӏ ӏуэхущи ара? Амыхъуамэ, абы егъэджакӏуэ бгъэхьэзырыну, абы теухуа зэреджэ хуэӏухуэщӏэхэр бгъэхьэзырыну абы зэман ихьынущ, ауэ абы ихьынур илъэситӏщ, илъэсищ, илъэситхуи босын. Гъэхьэзыри, мис мыуэдэ зэманым дэ ирихьэлӏэу ахэр хьэзыр тщӏынущи, къэрал къалэн зыщыщӏыжи. Абы телажьэ, Э, нобэ дыхуэхьэзыркъым, мор диӏэкъым, мыр диӏэкъым, мор хъуакъым, мыр щӏакъым, жари, ноби дыгъуаси, вэсмахуи ищ пэгъэми, ара жаӏэр. Уемылэжьу, езыр-езыру уафэм мыхь жыу къехуэхыу хьэзыр хэт узыщӏын, зыми уищӏынукъым, уемылэжьмэ. Аращи, сэ нетӏэ жысӏар ар куэдри жызоӏэ. Егъэлеяуэ къыщӏэгъэщхъуауэ къызыщыхъуи щыӏэщ. Ауэ зы егъэлеиныгъэ лъэпкъ хэлъкъым, зэрыщытри арат ди республикэри, ди унафэщӏхэри, ди парламентри, псори зытелажьэр, адыгэбзэр, балъкъэрыбзэр гъэкӏуэдыжыным текъузауэ жыпӏэм зэрыхуэлажьэр. Ауэ сытми.
Итӏанэ къезгъэжьам пысщэ хуэдэу иджыри
а уэ жыпӏа Япэ илъэсым а щӏэныгъэ егъэгъуэтыным, а хабзэм а зэхъуэкӏыныгъэхэр халъхьа нэужькӏэ, сабий минрэ щищым урысыбзэр хаха анэдэлъхубзу. Иджы етӏуанэ илъэсым дапщэ хъуми къыджа министрми дыхуэзауэ щыта. Иджы сэ мис мыбгъуэдэ хъыбар щыӏэ, ар къыздикӏыр иджысту жысӏэну сыхуейкъым, ауэ а бжыгъэр етӏуанэ илъэсым минитхум нэсауэ жаӏэ. Иджы щӏэ пэжым ещхьу сэ си фӏэщ сщӏыну сыхуейтэкъым, ар, ауэ уэ мызэ-мытӏу захуэбгъазэрэ уепсэлъа. Къыдэфт мы статистикэр жыпӏэурэ, министрым дыщыхуэзам щыгъуэ абы щыгъуи жетӏар, къытедгъазэрэ. Мыр иджы сэ иджысту жысӏар, мыпхуэдэу жаӏэ, мыр Минитхум нэблагъэм, етӏуанэ илъэсым, урысыбзэр хахауэ, Сыт мыбы и пэжыпӏэр? жытӏэри, уей, вжетӏэн, жари къыджаӏакъым нобэр къыздэсым. Сэ иджы си фӏэщ мэхъу, иджы гурыщхъуэ сощӏ. Ар къыщӏыджамыӏэр армырауэ пӏэрэ? Нтӏэ, минитху хъуауэ щытмэ, ар ауэ къызэрымыкӏуэу куэд мэхъу. Ар етӏуи, акӏ хэхъуурэ кӏуэнуращ, ар пэжу щытмэ.
Хэхъуу щӏэкӏуэми щхьэусыгъуэр а ӏуэхум толажьэ, школ, ар толажьэ, директор, ар толажьэ, егъэджакӏуэ, ар толажьэ. Арыншауэ, ауэдизу убгъуауэ ар хэхъункӏэ сэ зы дуней ӏэмал щыӏэу къысщыхъуркъым.
Итӏанэ, аргуэру а Къэрэӏмыст епщыкӏуплӏанэ гимназием теухуауэ аргуэру абы и зыгуэр щӏызгъужыну сыхуейуэ арат. Иджы сабий щитӏрэ пщӏым абы щыгъуэ тракъузэри жрагъэӏауэ щыта, адыгэбзэ дыхуейкъым жыпӏэу. Иужькӏэ къыщӏэщыжа ар хабзэми къезэгъыртэкъым икӏи а зэхъуэкӏыныгъэхэр халъхьэн ипэкӏэщ ар къыщыхъуар. Къуаштэкъузэ ящӏу зэрырагъэтхар къыщӏэщыжа? Нтӏэ, ар псори къыщӏэщыжа. Ауэ ар зэрыхабзэншагъэри къыщӏэщыжа, псори къыщӏэщыжа, зырикӏ ар къызэзыгъэпэщар а бзылъхугъэ, ар абы и школым и директор хуэдэр, ар мэлажьэ, Абы и къегъэлъагъуэ къэралыр а ӏуэхум зэрыхущытыр, къэралым и псалъэ абы зэрыхэлъар, къэралым и ӏизыншэуэ ар къэхъункӏэ ӏэмал зэримыӏар. Абы нэмыщӏкӏэ иджы а епщыкӏуплӏанэ гимназием Багъ Мэрям теухуауэ. Мэрям илъэс тӏощӏрэ пщӏыкӏэ. щылэжьа. ӏэщӏагъэм ирилэжьа. Адыгэбзэкӏэ иригъэджа. Мэрям тхылъхэр етх, сабийхэр зэреджэн тхылъхэр етх. Методист хуэдэ щӏэныгъэлӏ абы хэзыщӏыкӏхэм-щэ Мэрям и адэгъэщӏэкӏыр зыщӏэхэм, зылъэгъуахэм псоми зыжьэу жаӏэ. Мыр хуабжьу, хуабжьу ӏэщӏагъэшхуэ, щӏэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъщ, жари-щэ, ауэдэу жаӏэ. Иджы ар. и щхьэр къыӏуихын хуей хъуа? Абыич ӏупщӏу къегъэлъагъуэ, а дэ нобэ диӏэ и щхьэр къыӏурагъэха? Абыи къегъэлъагъуэ. Итӏанэ дэ тщыгъупщар мис иджы мы гъэм а къэхъуауэ щытар, а Сентябрым адыгэбзэкӏи балъкъэрыбзэкӏи зэрагъэджэн тхылъ ямыӏэу акӏэ-мыкӏэ складхэм сабэ иуэжауэ щӏэлъууэ, мазэ икӏикӏ ноби псоми ялъэӏэсаӏым ар зэрыжаӏэмкӏэ. Ноби ялъэӏэсаӏым. Иджы еплъыт, Абы теухуауэ сэ зыгуэр зэхэзмыхамэ, сымылъэгъуагъэнкӏэ хъун, сыщыӏаӏым сэ зы зэмани-щэ. Зыгуэр мы къэхъуар мырат жаӏэу зэпкърахыу, хьукумэтым зы псалъэмакъ гуэр щекӏуэкӏа. Зыри щекӏуэкӏакъым, къэзэ. Нтӏэ, мис абыи къегъэлъагъуэ. Дэ нобэ къэралыгъуэ жыхуэтӏэм. Хэбгъэзыхьмэ, дэ ӏуэхугъуэм теухуауэ утыку дихьа?
Ар мыхъуауэ щытатэмэ, дэ зимыхьатэмэ, ар ноби екӏуэкӏынут.
Арауэдэу екӏуэкӏынут. Зэреджэн ямыӏэу.
Итӏанэ
мыри-щэ дигу къэдгъэгъэкӏыжыт а илъэс хабзэм зэхъуэкӏыныгъэхэр халъхьа нэужькӏэ. Илъэс щыхъуам щыгъуэ конференц едгъэкӏуэкӏауэ щыта пщӏэжрэ? Цӏыху щитӏым нэблагъэ егъэджакӏуэ хуэдэу, щӏэныгъэлӏу, тхакӏуэу, усакӏуэ, мыбы а ӏуэхум теухуауэ-щэ, хьэӏусыпэ зэрат, зыри къэнаӏым зэрыжаӏэу, абы къримыхьэлӏа. Абы а конференцэм унафэ къэтхьауэ щытам хэтт, икӏи зы гуп хэтхауэ щыта, уэри сэри дыхэтащ абы.
Пщыкӏубгъу гъэ. Нтӏэ, пщыкӏубгъу гъэм Нобэ тетым Кӏуэкӏуэ Къазбэч зыхуэдгъэзэнуэ, а псалъэмакъ екӏуэкӏар и пащхьэм итлъхьэну, дытепсэлъыхьыну. Тӏэ дыхуэзэфа? Абыи къегъэлъагъуэ, зыкъытхуигъэза? Мис уэ уи пщэм дэтлъхьэжами, уэ мызэ-мытӏу зыпыпщӏа абы и дэӏэпыкъуэгъу, уэ дэ Хъунщ, ерэхъу, журналистхэм.
нобэ пщэдей, пщэдемыщкӏэ жаӏэурэ, нобэри пщэдейри, пщэдемыщкӏэри Мис иджы илъэсищ куэд мыщӏу ирикъуну къэсакъым.
Мис дэнэ псори къегъэлъагъуэ. Си гугъэмкӏэ дыздынэмыса зыри къэдгъэнаӏым.
Нобэ дэ зи гугъу тщӏа щытыкӏэм ущыгуфӏыкӏын зыри лъагъуэкъым. Ауэ абы къикӏыркъым Ди щхьэм мыгъуагъуэ хотхьыжу дэ я уей докӏуэд, жытӏэу зыдгъеижу дыщӏыщысыни слъагъуӏым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мыувыӏэу езэш, зыри щхьэузыгъуэ нэгъуэщӏ къинэмыщӏ хэмыту ӏуэхум и щытыкӏэр зэӏухауэ утыку къилъхьэн хуей. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Абы темыпсэлъыхьмэ, ар жамыӏэмэ, утыку кърамылъхьэмэ, абы къикӏра? Къэралым иригъэкӏуэкӏ политикэ пхэнжымкӏэ псори арэзыуэ, зыми абы теухуауэ мыарэзыныгъэ зыри хэмылъу. щыгуфӏыкӏыу ара абы къикӏри ахуэдэу зэрыщымытыр, ар къулыкъущӏэхэми ящӏэн хуей, цӏыхуми ящӏэн хуей. Итӏанэ зэманыр псори зыкъуэдияуэ зы щапхъэм тету екӏуэкӏыркъым, пщэдей махуэм плъэн хуей. Узыӏэбэкӏыжрэ мис илъэсищэ мэхъу ди республикэр, жари иджысту зыхэлъэдэжауэ жэрыгъэкӏэ махуэ къэс зыгуэрхэр жаӏэ топсэлъыхьри, тӏэ а илъэсищэм уриплъэмэ, адыгэбзэм и ӏуэхур нэхъыфӏ щыхъуаи, нэхъыкӏэ щыхъуаи къэхъуа. Сэ си щхьэкӏэ быдэу си фӏэщ мэхъу, иджысту екӏуэкӏ. зэман бзаджэнаджэр, мыхъумыщӏэр кӏэ зэригъуэтынум куэди имыхьыжыну къысщохъури, дэ дыщогугъ икӏи дыщыу си гугъэкъым мы дэ дыщӏэгузавэ ӏуэхухэм псомикӏ, абы щыщу бзэрыкӏ иджынри и зегъэужьынри гъащӏэм хэпщэжынри абы телэжьэ зэман, ар къыщезэгъ зэман. Къэхъуну сэ зэрыщытымкӏэ зыри шэч къытесхьэкъым. Сэрикӏ псалъитӏ къуэдей жысӏэжынт иджы. Мы ӏуэхум игъэпӏейтей, игъэгузавэ дэхтэнэ зыми ещӏэр, гу лъимытэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Махуэ къэскӏэ, нэхъ мащӏэ мэхъу адыгэбзэкӏэ псалъэр. Ар сабий ирехъу, ар балигъ ирехъу, ар нэхъ щӏалэгъуалэрауи ирехъу. Иджы мы ӏуэхум сэ кӏэлъыплъ аналитик хуэдэ, щӏэныгъэлӏ хуэдэ, социологиеми аращ жиӏэр. Мыр мы иджысту зэрежьам хуэдэу екӏуэкӏыу щытмэ, илъэсипщӏ, псалъэм щхьэ илъэсипщӏкӏэ ауэдэу екӏуэкӏыу щытмэ, абы къэгъазэ зыри иӏэжынкъым. Сэ зэхэзыхынкӏэ хъуну, псоми захуэзгъэзэну сыхуейт. Дэ, дэ псоми жэуап дохьыр, дэ къыткӏэлъыкӏуэнухэм теухуауэ. Нобэ зэманыр дапхуэдэу гугъуу щымытами, дызэбгъэдэувэмэ, къарууэ, ресурсу диӏэр зэхэтлъхьэу щытмэ, Сэ шэч лъэпкъ къытесхьэкъым, мис Муӏэед жиӏэмкӏэ сэрэзыщ дэ куэд зэрытхузэфӏэкӏынур, дэ а ӏуэхур къызэрыдгъэувыӏэфынур, ар уеблэмэ къэдгъэувыӏэу щӏэ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ лэжьыгъэ пыухукӏа зэрыдлэжьэфыну, зэрыдлэжьыфыну сэ шэч лъэпкъ къытесхьэкъыми,